Ndị be anyị ekelekwa m unu asị m Chukwu ya gọzie unu ka unu si anọ ya nanyị na Voice of Enuani TV ọmụọmụ nyo omeakwụ omeakwụ nyo ogene ogene nyo onye na nzele o asị m Chukwu ya gọzie unu afa m bụ Onyekachukwu Ebirim
daalụnụ ee biko nu o nwe ife na-agasị na social media unu ma na anyị bụ ndị Voice of Enuani TV anyị adị ewepụ ma anyị adị etinye ọ bụ ife na-eme n'obodo ka anyị na-akọwalị ndị mmadụ ka wa fụ ka wa mala ife na-emeni o nwe ife na-eme na ikwere so ndị ikwere imirikiti ndị ikwere sị na wa abụna ndị igbo imirikiti asị sọ na wa bụ ndị igbo ya ka anyị ji gbama gbama mbọ jụmasịa bọchama ife dị na be ikwere dị ofu onye agbanye anyị nọmba chief na chief emala ife dị n'ikwere ka ọ kọwala anyị ka ikwere si wee dị biko chief nọ on the line now chief biko ka ị gwakwa anyị afa ka ị kọwala anyị onye ị bụ biko chief ewena iwe nke izi bụ afa m bụ chief Ikechukwu Adigwu abụ m onye Ọgwashi mana achọ m ka m mee one correction first ị ma na abụna m onye ikwere ehe and eh, m ma nwe ike inye detail of eh, ife dị n'ikwere ma the little m marị ụnụ jụọ nke m ma m ga-agwa ụnụ the reason is that the dichotomy ya bụ ife dị n'agbata ee ndị ikwere nke ụfọdụ ndị clan na the other one asị so ka ọ yala bụ n'ife ga-ebu enyi later ndị one side asị no na onye a dị wrong and uh, na onye na-abụna onye ikwere ama abụ an authority in what we are saying because most of things m ga-ekwu bụ this was what I was told maka na abụna m onye ikwere daalụnụ ọ ga-adịrị ya mma chief okay daalụ sọ sir o nwe ife anyị anụ na online gbasara ikwere people o nwe part of eh, ikwere a bụ na wa aza afa igbo bịa na-eme ife some ndị Igbo eme dịka mmadụ dịka eh, Wike em eh, governor of eh, Rivers State mbụ o kwuwe na National TV sị that na abụna we ndị Igbo ma anyị nee anya Wike bụ afa Igbo so ife anyị chọrọ ịjụ na kịta bụ nanị ka ndị ikwere si bụ na abụna we ndị Igbo ụfọdụ asị na abụ we ndị Igbo ị ga-enwe ike kọwa na anyị nwantịntị ife ị mara okay daalụ nsọ ee nke izi bụ ọ bụ na onye ikwere sị na ọ bụna onye Igbo eji maka na o me mistake
maka ke he wee now even up till now oge ndị ikwere na ndị rivers ya bụ ndị kalabari ọkịrịka wa kpee ikpe onye ndị nwe port harcourt ndị igbo na ndị ọkịrịka kpee ikpe onye ndị nwe port harcourt the ruling that time bụ na ndị igbo nwe port harcourt and onye ndị bụ ndị igbo ya ikwere and up to this moment up to today ọ dịka enwere that court judgment ọ dịka enwere any court overrule anyị so ọ bụ na court judgment bụ- if na court precedence dị na ndị igbo nwe port harcourt and onye ndị bụ ndị igbo ọ bụ ikwere so based on this fact Ikw- ikwere bụ igbo ee i nee anya na this matter ndị old people bụ that newe aka ga nka gbasani na em, ikwere land ụfọdụ n'ime we asị na abụna we ndị igbo mana this new younger generation da abụzi nwa na onwe we a-correct the old, ge- old generation does it mean then that na this new generation na we kasị the old generation wee marazi ife gbasani omenanị okay o nwee atụtụ inu be ndị be anyị atụ wa sị na nwata dị egosi nnadi a wee bi n'enu mbụ Mm. ị ma sị nna anyị- o, nna m n'ebe nu ka anyị bi n'enu mbụ ọ dị eme nu nwata dị egosi nna ebe so ife me kịta ji bụ na ndị ikwere this modern class na ọ bụna ndị Igbo just mee politics mee politics adị n'anya efu ọ bụ since wa ji split Nigeria into political zones ọ bụ ya nwunye for confusion ị bịa sị south south ke bụ south south in geography there's nothing like south south south east south west north east north west ya bụ ife dị na geography till tomorrow in our cardinal points mana ihe bụ south south

ọdịnala wa bụ igbo throughout mana the only thing bụ that the dialect differs ife nwa asụ bụ igbo mana ọ bụ different in dialect ọ dị dịka ị bịa na aka be anyị be na enuanị be anyị be ndị ọgwashi onye ọgwashi kwuo okwu ị ga-asị na onye bụ onye ọgwashi onye ubulu ekwu okwu dịka you this lady na-ekwu okwu from your tongue ya ịda na ị bụ onye ubulu onye igbuzo kwuo ị ga-ama onye asaba ekwu ị ga-ama reason bụ just small small difference ah, which is dialect not language so na the that language dịka jụọ na ikwere ị nụ ee eh, nda hmm. ọ bụrụ ọma that means ka ka ọ dị ọ dị mma ọ bụrụ ọma ọ bụ na ị bụ ị bụ onye onye ọgwashi ka ọ bụ onye ubulu ka ọ bụ onye ise ị sị ọ bụrụ ọma iji na ama na ọ bụ fine ka onye a kwu and the and the just that there are some uh, their languages bụ na ị na-ekwu is igbo not na o nwere any other language ma ọ bụ n'igbo and ọnụ ọbụla asị ka nnụa ndo like for instance ikwere man ga-asị ndo ọnụ ọbụla sị ndo bụ igbo that is my own understanding
diọkpa thank you my high chief ọ ga-adịrị gị mma em ị na-agwa anyị ezigbo okwu ife anyị chọ ịmanị gbasịnyarị ikwere o nwee ife ndị voice of Enuani sị ka anyị jụa ị na ị ga-elu ike ịma n'ime ndị ikwere ndị n'ime ikwere kọmuniti na ọ bụ ndị ndị na-asụ Igbo ka ndị na-adị asụ Igbo in population na ikwere kọmuniti
ikwere niile na-asụ the same dialect from ị gafe ha from ahoada kụnye elele up until i lue i lue eh, rukpokwu rumuigbo

so ikwere niile bụ the same dialect ka wa asụ the same dialect wa nwere different dialect dịka onye mm, onye ọgbakịrị kwuo okwu onye rumuji ga-anụ onye rumuokoro ga-anụ onye rumukurushi ga-anụ onye eh, elele ga-anụ onye isiokpo ga-anụ onye eh, igrita ga-anụ ndị a niile bụ ikwere wa ga na-anụ ife wa mana ị move further o nwere ndị a kpọ ndị eche eche eche nọ between the Ikweres and the uh, the- wa nọ, some part of them nọ n'Imo some nọ na Rivers steeti kwa bụ ndị eche eche ndị eche ekwue okwu ị ga-anụ asị because even ime Igbo Igbo language the different dialect and this dialect is a, as a result of mix up yes. intertribal inter interrelationship living together dịka dịka ị bịa fefo ị bịa kara anyị enuani ila
onye ila na-ekwu okwu onye ila na-asụ nwa dịka onye ọnịcha Illah be anyị ọ ga-asụ ka onye Ọnịcha the reason is because of wa na-trade with ndị Ọnịcha maka wa nọ n'ụsọ mmiri that's just the only thing mere so mana Ikwerre niile bụ one dialect from Ọgbakịrị to Elele Isiokpo Rumuji Rumuokwute, Rumukrushi, Rumuigbo, wa ncha bụ the same thing ka wa sụ. And the people there, n'ime onwe wa, o nwere ndị ndị bụrụ dịka eh, ndị sịrị na wa bụ ndị si bụ ndị bịa ikpeazụ, wa bụ ndị si Arọ. Even as much as wa sị na wa bụ ndị si Arọ, Arọ, wa na-akpọ Arọ Ikwerre. wa sị wa bụ ndị si Arọ the same lang- the same dialect ka wa sụ ị ma Yeah. onye Ikwerre dịka onye Ọgbakịrị kwu okwu ị ma differentiate ya na any other part Ikwerre unlike this our area bụ na onye Ọgwashi kwu okwu now onye Agbor ekwu ị ga-asị onye bụ onye Agbor onye onye Odiani kwuo ị ga-asị na onye bụ onye Odiani Mm. onye Ezechime kwue ị ga-asị na onye bụ onye ise ọ bụ onye Ezi so mana nke Ikwerre for me ka mma deme notice them that there's any difference between Ikwerre the Ikwerre niile bụ ị ga-anụpụ Ikwerre na Ikwerre bụ otu is their lang is their slogan Ikwerre bụ otu okay kị bụ otu otu bụ one Mm. n'ọnụ Igbo otu mana ị ga-anụ ka Ikwerre bụ otu

ị ma na Rivers State bido from Ndọni Ndọni ndị nọchime anyị be Ndọni bụ ndị Ụkwụanị Ndọni bụ Ụkwụanị now Yes. Ndọni bụ ndị be anyị Eh, na-agafe ha ị si Ndọni gafe ha now ị bịa Egbema ebe nwa bụ Egbema nwere their own dialect asụ mana ọ bụ ndị Igbo ị be agafere Egbema ị bịa n'Ọgba Ọgba bụkwa Igbo mana wa sụ ah wa nwe their own dialect ya bụ Ọgba ị gafe Ọgba ị bịa na Ekpeye that's Ahoada area ife wa sụ bụ Ekpeye nke ahụ bụ ife dị deep ị ma anụ ị ma anụ ị ma anụ dịka ka na onye Ekpeye sụa a ma anụ ife o kwu onye Ekpeye because onye Ekpeye ga-asị eh, ga-asị eh, eh, eh, em, ọga okwu eke ma ọ bụrụ ihe ahụ Igbo ihe ahụ Igbo ijikọta na amalite okwu ọ bụ n'ihi nwere ka ndị- ị gafesịa Ọgba e- Ekpeye that's Ahoada area ị ba kụnya ha Elele ị na-ekwuzi kọ ị gafesịa niile ị go down ị ba jee Okrika Okrika is part of eh, Rivers ịdị na kepe ọ dị na Etche Etche bụ rivers steeti idite deep down Bonny Bonny nọ inside water Igwenga area ndị Bonny na-asụ asụsụ wa wa na asụwa kwa asụwa em ịgbani ịgbani language mana it's a little bit of igbo It's also a little bit of Igbo. The reason ke wa ji nwee that Igbo Igbo uh, connotation bụ because of slave trade because of slave trade and ọ bụ slaves ndị wa ndị wa kwuru when ilena bụ ndị form that area ọ ya ji bụ na their language wa nwe a little bit of Igbo mana wa na-akpọ ya Igbani Igbani language

Igbo. And who are these Igbo? The Ikwerres.
Okay. Ah, Chief, ọ ga-adịrị gị mma. Biko, ị ga-edome fon n'isi ọfụma. Ọ dị ka ah, ọ dị mma na. Daalụ Chief. Chief, ọ ga-adịrị gị mma ka ị si e, e, enye anyị ife anyị chọọ maka na o nwee ụmụaka pụghasị ọfụụ wa mụtata ndị ama isi ka ka ndị oyibo asị na ọ bụ history wa adị ama isi ka history si bịa and ka akụkọ nne na nna nna wa si bịa ndị Voice of Enuani si ka anyị jụkwa dịka ndị a ndị Ikwerre o nwe ka wa si emekọ with ụmụnne wa dịka ndị Imo na Enugu na Anambra steeti o nwe ka wa si emekọ o nwe ka wa si emekọ with them o nwe ka i si ma ya na wa na-emekọ ị ma na o nwe one problem we nwe eh? mm-hmm. in as much as na the case that time rule that Igbo nwe port harcourt wee nwee one problem ị mara oge aya bụ oge nigeria civil war after the civil war o nwee ife ndị Ikwerre bịa mee wa kpọ abandon property Mm. wa bịa sizie ụnọ onye ọbụla bụ na onye Ikwerre mana onye Igbo rụ wa bịa sizie so based on that wee ife wee mee ọ bụzi distance awa Okay. that relationship wey dey wey before then is no longer there because of that thing wey me wa yeah go iru port harcourt now or before now some buildings ị ga-afụ a na we change here the the the ownership change even names of streets Of streets. before before now majority of streets dị na Port Harcourt bụ Igbo all through Ekwe Street eh, eh, eh, eh, Owerri Road already bef- before this Ikwerre Road before was Owerri Road but we change ya oge we ji nwee this issue because of that thing we mee ị ma na ọ dị ka ndị ị na onye ya na onye ị na-anụ aya Ọ ya. you understand o- the relationship ụnụ te nwe you cut them off so i do not know ma o nwe ndị na-erelating with eh, them mana amara m amara m from interaction that na o nwe ndị wa na-akpọ Arọ Ikwerre Okay. Arọ Ikwerre ndị ọnị ndị ọnị si ya gwa s- wa bụ ndị si Arọchukwu bịa Okay. Arọ mana amana m the group

n'obodo anyị si bịa anyị still relate with them because anyị bụ ndị a meet ya n'aka na ndị anyị ụwa and now anyị na onwe anyị na-agbapụ ekwu efu na anyị dịka ụfọdụ ji izu na omume anyị dị nọ ka anyị nwekwa ka anyị visitie onwe ka anyị visitie so that relationship will be there ebe anyị si bịa anyị bụ ogbogbo for example ka na-enye bụ a bụ okwe

hmm. i lee anya ị ga-ahụ some of ndị Igbanke abịa na-enye nsogbu kịta nị na-asị mba o na wa achọzi n'ịbụ ndị Bini na ị ma nke we bịa mee boundary eh, adjustment wee bịa keri wee kete na ndị Bini abaa na efe hmm. na-asị kịta nị sị na wa achọzi n'ịbụ Bini na we chọrọ ịbụ Anịọma ehe ife nchuju ni na onwe part of um, eh, that is um, ndị Ikwerre onwe wọ kwesi asị mba o na um, adị wa anụ some things ndị Rivers State a because I believe na adị wa anụ asụsụ we ọ wọ kwesi bụ sị na wa emekata na asị mba na wa achọzi n'ịbụ river na achọzi n'ịbụ ndị Rivers State na achọzi wee kwe kenye we tie na Enugu ka ọ bụ Imo State ka ọ bụ Owerri since na some of ndị river da anụ ihe we asụ wee sozie ndị bụ that na wa anụ asụsụ we dịka Enugu Imo State ka ọ bụ Ebonyi State o nwe ife dị like that na- mba ife na dị- ife dị like that adị If- ị maara ife dị like that- like that adị na ihe ọ ma ji dị bụ because na Rivers State dị rich and eh, ị ma hapụ bụ bewe eweri ori dabu enyi ụzọ lụọ na alụ aka Rivers State dị rich and o nwere ife ga-eme ka somebody dị asị ma na ya na-agitate ka o si Rivers State pụọ and if ị gawa na Rivers State that's one and why na wa nweghị that dichotomy between the riverine and upland and ị bịa na this upland this upland anyị ekwu ọ bụ ka Ikwerre dị upland anyị ekwu ya ka Ekpeye dị upland anyị ekwu ya ka Ọgba dị Mm. upland anyị ekwu ya ka Etche dị upland anyị ekwu ya ka Ndọnị dị upland anyị ekwu ya ka Egbema dị This- all these ndị a na-akpọrọ dị na Rivers State and ndị a na Egbema ndị agwa wọ some part Egbema dị 16 bụ 16 communities that made up of Egbema and out of these 16 3 dị na Rivers steeti 13 dị n'Imo steeti so the the issue i kwuwa bụ ife si dịka ndị bụrụ ka ndị Egbema bụ ndị nwere ike ime such a thing na wa chọkwa anọzia with Imo ndị bewe ụmụnne ebe the majority nọ you understand mana Ikwere ama o nwere onye Ikwere ga-eme anyị because na the steeti dị rich and the and the one we and the wa ka capital dị nkịkwa ga-asị na dịkwa ga-ejezi okay okay ya bụ ife anyị chee ma ọ ga-adịrị ya mma achọkwa m ịjụ ni- na Rivers steeti na na Ikwere land o nwe ife dịka em, market days dịka ka anyị n'onwe anyị si enwe eke orie afọ nkwọ ọ dị like that That is a-